ee ụmụ igbo ndewo na nna anyị ee unu agbakwala ọsọ anyị abịala ọzọ n'ụbọchị taa ọkwa nwanne unu nwoke chifu eziokwu ndụ nke mbụ n'ụwa dum ndewo na nna ee ndụ mmiri ndụ azụ ee ee taa anyị abịala ọzọ eji nwanne anyị nwoke dr sir warrior and his oriental brothers international band bata nke egwu mgbe ochie ee asị m ya dịrị ụnụ mma ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atara ma azụ anwụra ndewere nna onye riwere na ya nyerụkwa nwanne ya ọ wụ nwanne unu nwoke chifu akwawa eziokwu mmụọ chifu eziokwu wo ndụ nke mbụ nke ụwa niile ya wo na nwafọ Mbaise amụchiri ike live ee eh? nwafọ Mbaise ee eh, ọ wụ Igbo ka anyị na-asụ ebe ahụ unu nọ na nna ọ dịghị oyibo ndị ọwụzikwa asị ihe m sụwa n'oyibo ee asị onye nwe ihe ji eri si ntị gbawa ee afụkwala ebe ahụ ị nọ ị nọ na akpa m juru eju unu amara na ndị igbo ndị Mbaise mụrụ ma asị ezuo ka esi eri udele adọfịa na ngịga ee ehe ekowula chọwa ndị height ihe gbagoro agbago ndị tallest ọ wụ zaki nwanne ọ wụ ụmụ zaki e na-atụfughị mgbe aga m ekele ọtụtụ ndị mmadụ taa igwe mba afụrụ iche ee eh, kịka nke ndị nọ na chineke mere anyị adị ndụ taa wụ abalị mm, iri na itoolu eh, abalị iri na itoolu n'ime afọ 2020 nke wụ disemba ya ya wọfala bụrụla anya ala anya ala afọ ka ee eh, n'agbanyeghị otu ee nwa mkpi ji doo ihu nwanne ọ ga na-efu mgbalaja ọ ga na-ega ahịa eh, ị ga-ekwe aka mkpụrụ ghara isi udu for life ị ga na-esi udu nwanne hmm, ekwe m ọgọ nwaanyị n'aka ya nwụọ nga nke nchịda akwa n'ala ada ego nji nne gị anwụ ọhụ ị na-agwa ndị ọgọ ndị ụmụnne gị ya wa were ọsọ nwanne abala m nna ya emenụnụ ga-ada ntị n'ime nkeji ole ma ole tutu ma agbapịa ọsọ na amara na onye ara sọ dị aga adịga chikwere nkwa chọrọ iji gbara isi ahịa e, ya wụ kpọmkwem nwanne na lasị menụnụ daa ntị ịmara na ndị ụlọ anyị sa ahụ ama anaghị akpụgharị yere kụrụ ọhụ nkwebara taa e, ka menụnụ daa ntị afụkwala ebe ahụ nna ee ndị Mbaise anyị anyị ga-eme onwe ogbe anyị ga-eme ekpere ee Sir Warrior ya dịrị ya mma mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa ee ọnwa nwoke gbara mbọ ee nwoke mefara ndị Mbaise ana m asị ya dịrị unu mma nna ya mm, ahụla m gị Kenneth nwanne m nwoke ya dịrị gị mma ee Magnus Nwachukwu ya dịrị unu mma nna ya Collins Samuel ee Dominic ya dịrị gị mma Ugochukwu na ebo I watching nna asị m ya dịchara unu mma nna ya unu wụ ndị eh, chineke eh, gbawara akara aka gị n'ime afọ a ka ịka nke ndụ anyị anyị esi ike adịrị unu mma jemi ugo ya dịrị gị mma nna asị m ya dịrị unu mma ụmụ chineke ebe niile unu nọ ee eh, udo dịrị unu ee ha etolu unu nke ọjọọ ịhụ na onye ọbụla sụrụ mgbe egbe ọ ga-alaghachi je gbagbuo ya nna ịhụ na ndị amụma anaghị asị ọhụ ọjọọ ọhụ ọjọọ ha batara ụzọ mara na anaghị ahụ ọhụ ọma egwe ka anyị hụ ọhụ ọma ọhụ ọma na-abịara gị n'ime afọ anyị na-aba nọ na ya anyị arịachala coronavirus nwanne ha fụcha ihe ndị a planarị ha chineke wụrụ ha agba gwụọ ya n'ala ee onwekweghị ha kara ha enweghị isi ya wụ na anyị survive ọlịa life ama ụgha ha efuola ọkpọrọ nna ya ee nwere onye ka e hụrụ nwụrụ na Mbaise anyị enwere onye ka e hụrụ nwụrụ n'Imo steeti nwanne nwere ka e hụrụ nwụrụ n'Abia kpọrọ m aha ezinụlọ ha nga corona gburu nwanne ndị a ji anyị n'ọrụ life mana n'agbanyeghị ihe niile aga na ikwe aka mkpụrụ gara isi udu nwanne ya wụ sị na otu ọbụla ọla adịlaghị ee eh? ọpara ya nwe ngwọ na ya orie ehi orie hmm? ya wu na-agbala ọsọ nwanne e, akpa m juru eju n'ụbọchị taa enwere ihe m chọrọ ka anyị apịa okwu dị mkpa okwu a dị mkpọrọ ọkpụrụkpụ okwu a gbara ọkpụrụkpụ e dịka ọ wụ mmalite m asị mgbe ọbụla m na-amalite nwere mkpebi ikele nwa okorobịa mara mma n'ala Igbo ji eme ọnụ wụ maazị dọkịta enyere m ya dọkịta nọ na ma ekwere ha ekwe mekwe enyere m ya ha ọ wụ dọkịta Nnamdi Kanu onye ọbụla rịa ọrịa ya gwọọ ya life nothing will happen ana m asị udo udo dịrị gị nwa nwoke ọkara aka gị la ndị otu niile gị na ha isi arụ ọrụ ana m asị ya dịrị ụnụ mma dịkwara ụmụ igbo niile ndị na-agba mbọ ebe ọbụla ụnụ nọ ana m asị ya dịchara ụnụ mma nna ndị niile na-eme ihe ọma ya dịrị ụnụ mma ee ya dịrị ụnụ mma n'ụtụtụ dịrị ụnụ mma n'ehihie dịrị ụnụ mma n'abalị na enwe agaghị etu unu nga ọjọọ unu na na ịhụ na ndị kele enweghị nwa ndị ọzọ la anyụ ya na-awụla ala mgbe ọbụla onye nyụrụ nwanne ọ ghọọla tim ụmụ nwoke agha chi aghara aghara ị ma sị ndị igbo ụmụ nwoke ụdara ọ wụ anyị kwuo ya n'ike anyị efuo ọwụtụ awụtụ ọ dị nwanne anyị asịghị na ụmụ nwaanyị awụghị ụmụ nwaanyị wụ heavy duty awụghị mba ukwu ndị leji akpọfụta ndị dike otu anyị dịcha hmm? otu a mba niile du na mara na nwe m ka ya wụ na ịhụ na amara na asị ezukọ na-eso eru udele adọfụ ya na ngịga ochie ahụ abụọla nna ya ee eh, nwanne anyị nwoke dọkịta sanworio ya kwụcha na egwe ka anyị bịara bịa kwuo ihe anyị na-ekwu baa ee eh, na-asị tutu m amalite aga m ekele ọha na eze ndị gbara okirikiri n'ụbọchị taa ndị nọ na mba niile dị iche iche ndị nọ n'Asia ndị nọ na amerịka ndị nọ na lọndọn ndị nọ na europe ndị nọ ebe niile gbara okirikiri n'ụwa niile ndị chineke kpuchiri ebe a nne na nna anyị na-anọghị ebe ikwu la ibe anyị na-anọghị nwanne ee eh, chineke duo anyị anyị na-agba mbọ ee eh, na-eriju afọ gesa anyị ekelere jehova nke usuu niile nke nke usuu niile nke ndị agha a- anyị na-ekele ya nna biko ana m arịọ gị arịrịọ sị ngwa ngwa ị hụrụ ihu m a sị gị share ya ya nna ya kpọbata ndị ọzọ ka ha bata ee unu amara na asị eh, onye hụ agwọ otu onye hụrụ a na-akpọ ya eke ee elefukula olu ma ọ nwa afọ mbaise nna anyị Eh, mbaise wụ mba ukwu egwe ka anyị na-achọ ka ụwa niile mara na mbaise kara aka mbaise wụ heavy duty mbaise wụ posh mba mbaise wụ mba la-alaghị agba azụ guzoro ihu mbaise wụ mba nwere dimkpa ndị kara aka na mba niile dị iche iche ee gakwa je chọọ gacha ada amasịkwa ndị ọzọ enweghị unu amara na mbaise kara aka unu amara na ịbata ala Mbaise mụrụ m nwanne ọ wụ mba ụmụ nwaanyị na-achọ ka onye ọbụla si Mbaise lụọ n'ihi ọ nwaanyị kpọrọ gị nwanne anyị akpọrọchala life ọtakwa anyị ilu iri ma anọ ma iri na anọ ma iri na ise nwanne mbaise nwoke mba anyị gakwa ilebara ndụ m anya ee anyị ji alụ otu ahụ adịghị onye ọ gbasara ee ma ihe igwe like ga-aga eje eje ama trela nwanne ma elu ma ala mbaise anyị wụ mba ukwu Mm, ọ ma ejila anyị kwụọ ya anya kụọ ya nga ahụ daa ya dịghị na emena ọ chifu eziokwu wụ ndụ nke mbụ nna ya ee ana m ekele mbaise niile gbaa okirikiri onye na oli ọ dọkịta sir warrior ọ nwa afọ mbaise mbụ e ji kpọpụta ala igbo unu amara ha ikwue osita osadebe na ọcha na-akụ ụbọ ọha nna oliver de coque mba ahịrị anaghị agụ mbọ ọnụ n'obodo ee mana a sị na dimkpa nwoke ehi ee oke ehi gbaa oke mmadụ achụwe ya wụ na menaghị ala igbo nwanne jee mụọ ka ahụ jee mụwakwa ya asụkwala oyibo ahụ ya karịa karịa anaghị m achọdo ịsụ oyibo ma mụ na ndị ụlọ na-ekwu n'igwe nwanne n'ihi igbo ka na-atọ m ọkpọ ọchị ya wụ na ụmụnne abịala m ọzọ taa Hmm? ime ụwa niile obi ụtọ kpọmkwem dịka anyị si na-eme sikwa otu ahụ nye ndụmọdụ unu amara na a na-akpụgharị ahụ nwa ma anaghị akpụgharị ya n'ọkụ ihe rekụrụ ya wụ na ana m ekele eburu abụ ekele m n'ụtụtụ a n'ehihie a n'abalị a e na-ebugo ya na ụmụ igbo ndị dị iche iche ndị niile garala na-etiri m aka n'akwụkwọ ee ma ndị ke sọskraịbụrụ m na chifu eziokwu wụ ndụ ee chifu eziokwu wụ ndụ na my YouTube channel ee ndị ke garala aga asị m ya dụrụ nụ mma ndị ke gakwara jee enyo anya nyụrụ ụfụọ na-ekpe ihe aka asị m ya dụrụ nụ mma n'ihi ọwụghị mmadụ niile gara ahịa na eji azụ ahịa ọ nwere ndị ohi ikwu ọnụ ahịa ha sị danne ireghede okporoko isi okporoko ga ọ dị ego ole ya sị ọ bụ ọ bụ otu akpa ego ya sị ta gwefuni ego ma ya wụrụ ndị ngwa dọm wara ya akpọkwala makala anyị na ndị ngwa gba na nna ọ dịghị ụdị asụsụ ka anyị na-anaghị asụ e, ịgala ihu nwanne e nwere ndụmọdụ m si bịa taa ede e, nwe ọrịa biko biko biko ya dịrị gị mma ime na mkpole ime na mkpole ime na mkpole ime na mkpole ime na mkpole chai ime na mkpole ime na mkpole ime na mkpole ee tutu m agaa l'ihu ana m amalite ịkpọ ọtụtụ aha ndị mba dị iche iche ndị nọ na-ele m n'onyonyo taa na-asị ya dịrịnụ mma aga m amalite na ezi nwa echiom e, obiọma ana m asị ya dịrị gị mma nna e, uche e, pepe asị m ya dịrị gị mma nwa nwoke chineke agọziele gị nna vitus chibụzọ udo dịrị gị mma nna ya mm, ezi nwa ee anọ nwa ya asị m ya dịrị gị mma ezi nwa nwanne ewu kpọọ nwa mm, eze nwa biko eze nwa nwanne iwe ewele gị mara na asị ee onye ara sị ihe ya kweza onye ara wụ ya chọ ikwu ọzọ zabara ya ọnụ ee biko ee ya ewule gị ee Mm, ahụla m ọsọ dan freshman ọnwa agwụla nna okay dan freeman nwanne ị wụ onye dị free nna ya akwụkwọ nsọ sị na eh, na ọ bụrụ ma ọkpara ga-eme ka anyị fụọ n'oru anyị ga-afụ n'oru ebighị ebi ị fụọna n'oru nna ị dịla free nwanne m ya dịrị gị mma ebe utu wee ji ama mma onye igbo ee uche ọbụla ochie dị nwanne ya dịrị gị mma nna ebe iti ya dịrị gị mma nwaanyị ọma ebe ọbụla i si bịa ana m asị ya dịrị mma ee taa a nkwọ n'eke eke na orie ee na afọ ee e, na eke na orie na afọ na nkwọ ya dịrị unu mma nna ọ dị ya dịrị gị mma nna ee nwanne ọwụ onye mba 5 brọda m ya dịrị gị mma nna ọ dị ya dịrị gị mma richard m nwa nwoke kara aka amara na m sị ị wụ rich man amara na m sị ị wụ rich na mmanya amara na m na ekpurula otu efi otu nna m akara aka ọwụkwaghị ndị ka ndị awụsa kwachiri iko akara ndị ka ewe ihe igbo ndị ka awụ hevi ee ihe na-aga ihe na-arụ tikitiki ọwụ ndị ka ndị awụsa kwọcha aka ha ewere utu ụdọ ehi n'ike were ụmụ igbo sumurie merụcha ha amara na m na rich man iwerela otu dowere ndị vileji si ihe were gbara keresi were rice nwanne ya dịrị gị mma nna atrọs m gụrụ dịrị gị ee ana m asị ụmụnne ya dụrụnụ mma nke onye chiri ya zere ee ọ ka wụkwa nwanne unu chifu akpawa eziokwu mma akpa afọ ya chifu eziokwu wụ ndụ nke mbụ n'ụwa niile na-ekwu nwafọ Mbaise ee ana m asị unu abịala nna ya ekele oluweze ụlọ atọ chachachachacha Mbaise keleni Mbaise keleni igbo keleni ya dụrụnụ mma ee nwanne nwere ihe m ka bịa taa o nwere ihe emeghe na m chọfụtara unu mama m chọfụtara o nwere otu nwa afọ igbo kwa ego a unu ahụ na ego a unu ahụ na ego a ee eh? gara nnọọ jee lee nwa agbọghọ nwa nwoke wụrụ nwa agbọghọ ama m na ahụ ọnụ ya ee achọghị m iji nwe ya ọ nọ n'igwe m ga achọghị m iji nwe ya mana o kwere m na nghọta na nwa okorobịa ahụ wụ onye igbo amụsiri ike nwa afọ igbo site na ọ sụrụ igbo ma anụ asụsụ ya ya wụrụ na ọ sụrụ igbo ma igwe ka anyị na-eji nye ndụmọdụ ee olee otu ọ gakwanị iji wụrụ na ụmụ nwaanyị ndị a juruni ee nwanne nwafọ agawata onye zambia nwa akịrị ya leghe ndị igbo ya lee ndị mara ya gba aka aka ọnụ ee ya kpọfụta gị ya kpọkwara gị ike ya kpọrọ gị ndị uwe ojii ma ụkwụ echi ha gị ike l'ala ga aba nshị na mamịrị ya wụ ọwụ ihe o meghe olekwanụ otu unu ga-eji hụkwa ya aga aga gakwara aga ya ghọọ na ndị ndị Igbo ọtụtụ ihe na-aga ha ejele nwanne ha were ya jee mee shọt tv ihe ngwa ahịa emeche jiri onye ahụ abịa kụwa ya mekpiri kitikpiti kirikpitikpiti ịhụkwara na onye kemgbe gara ga-alaghachi ọzọ asị m m jụọ ụmụnne ole ha eji akpọ ha ahụ ma ọ ga-ime unu ugboro ole unu ama na ihe ọ ga-eme unu ugboro ole unu amata ihe eleghị anya nwekwara ndị ọzọ chọrọ iji test iji ji kpee igu utu hi n'otu na otile nwoke ibe ya ọwụ ka eji unu unu ma na-asị unu aza unu wụ mba ka ọgịrị werenụ ihe mere ndị ọzọ mụrụnụ ihe bikonụ ụmụ igbo biko ana m arịọ na arịrịọ achọrọ m ka ahụ anyị a eh, na-akwụ akwụ eh, ebe ọbụla gara ya wụrụ ihe ọma anyị na-ewere ihe ọma anyị na-anụkwana ihe ọma anyị na-ekwukwere ihe ọma ihe ọma na-abịakwanụ anyị ụmụ Igbo biko na eh, ka ọ gara ala ewu na anyị hụ mmadụ mmadụ anyị emewe na mmụọ mmụọ nke ahụ otu ihe biko na ndị anya ha nọ n'ụmụ nwa ndị arịwa ihe n'ike ha biko unu gbaa anya ọnụọkụ ụzọ adịghị ebe ahụ ka nke nwaanyị a nwoke gbanworo onwe ya dịka nwaanyị ee eh, nwoke gbanworo onwe ya dịka nwaanyị ee eh, onye Zambia gagharịgharị ha o meghewo ile ere ekegharị ụmụ nwoke Naijiria ndị Igbo ya kpọrọ ndị Igbo ya kpọọ ihe dị na vidio ụwa niile lele nwanna asị m na ohere nwa nkịta unu n'aka ịhụ na gee ntị obodo ọbụla ị gara obodo ọbụla ị gara ụmụ Igbo anaghị evuli ikpeazụ ụmụ Igbo ji agba first anya wụrụ gị ọkịrị mụrụ anya dịka azụ anya wụrụ unu ọkịrị ebe ọbụla unu nọ ọwụghị kwara ngwongwo gị ị sị a ga-akwafula ịgbalaga ga agbalaga ebe ị gbalagara anya agaghị awụ gị ọkịrị ị fụ ebe ahụ ị ga-elewe anya n'elu ma ọ bụ ị ga-elewe ụmụ ọkịrị ndị ala dị ihe iwe n'ukwu agaghị ekowe okwu bukompoko nke ọbụla ị hụrụ ị chọrọ ịrị ihe n'ike ya nke ọbụla ị hụrụ tọwa gị ụtọ eh, ka ọ dịkwa gị ka ị ga-ehụ gị lefụkwa n'anya nwanne gee ntị ee eh, ihe anyị nọ chọrọ ikwu taa na anyị gbajawa afọ ọgwụgwụ ama m ọtụtụ ndị ekeela akpa ha ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama ndị chọrọ ịfụ afụ ndị chọrọ ịbata abata geenụ m ntị wo ihe m na-ekwu ya dị mma m sị onye ọbụla emere ihe ọ chọrọ ime mana ihe ọbụla ị chọrọ ime chi ọbụla ị chọrọ ikpere asị m gị lee m anya ndị ikpere chi ahụ ee ụdị ihe ya echighị n'ime ya nwere hmm? e, echere m otu mgbe mgbe nna jụrụ m sị m gachara nwa akwụkwọ ya jụọ m sị olee ihe m chọdụrụ ịrụ chọkwara ịgawakwa akwụkwọ ka ọ gara m sị achọrọ m ịmụ ọrụ ya jụọ m sị laa m ọrụ m isi ya jụọ m sị olee ọrụ m chọrọ ịmụ mụ agwa ya sị ya papa le ya achọrọ m ije ịmụ tailor ịkwa akwa mụ agwa ya ihe n'abalị ya akpọ m asị m shi l'ihu ya fụọ m laghachikwa je eche ihe m na-arụ na ma kemgbe m lụ onye dị otu a arụọla akwa onye ka arụọla akwa ọ dị ka ịrụ afụrụ ụlọ nke obi ha ngwa gị mere kemgbe ọtụtụ afọ ndị gara aga ọwụkwaghị dị ka ugbu a e, agọtaghịrị m ọwụghị dị ka ugbu a dị ka tailor ugbu a akpaghị mmaghị na ogbugbu ya sị ngwa m lakwa je echele ihu echiche mara m na-arụ ọ wụ ka weluru ya wụ na ị hụ na ihe ọbụla i meghe ọ naghị aga gaa rụọ ya ọ naghị akwụfụ ụgwọ ụlọ nwanne laghachi jee chee echiche jee chee echiche ee jee chee echiche jụọ onwe gị ajụjụ ọ wụkwaghị aka ọjọọ ọ wụkwaghị aka ọjọọ ndị a m hụrụ ee ablọkọla m ha mmadụ abụọ ma atọ ma anọ kemgbe echi na nwanne echi ewu ha bịa ha ekpiri gị ihe ha e, testịara gị ma ndị ka ewu ndị ohi a ji customs erighe ndị mmadụ geekwene ntị ha anaghị eweta ọkụ ị ma ha na-eji eweta ọkụ ị mara na na ha na-eji ewere mmadụ ọkụ ngwa ngwa ị gara ga-eje chọta akara aka gị anya wụrụ gị ọkịrị ebe ọbụla ị gara ma ị nọ n'ụlọ ma ị nọ n'ama dị ihe anya gị l'ala mara ihe ndị mmadụ chọrọ ị hụ na ọgwụ ego zero ị hụ na kidnapping ka ahụ ngụ ụwa gwụrụ ị hụ na ị gasị ị gara jele nwanne gị rụrụ aka ngwa ngwa ahụ kpọfụrụ nwanne gị isi anya gị emepe ị ghọọla agwọ ndụ ị ga-aga ịnwụ n'ụlọ mkpọrọ ya wụ ihe ndị adịghị aka o nyere ịma ihe anya gị n'ala jụọ onwe gị si ebe a m bịara ole ihe ole ihe a ga-ime ya wụ okwu ọ wụrụ ihe ị ga-eji ewere ndụ gị sụ aja ya wụrụ gị akwụkwọ gaa gụọ ya otu ọnwa ma ọ abụọ ma otu afọ ma ọ afọ abụọ taa ahụhụ ahụ nwanne taa ị- ị- ị were afọ anọ taa ahụhụ gaa sọvaịvụọ la ime ọnwa isii nwanne ee aga inwe aka ya adịla gị ngwa ngwa ya adịla unu ngwa ngwa ụmụ igbo ya adịla unu ngwa ngwa anaghị ejile ngwa ngwa ara mkpịsịla aka dị mejefe ya n'elu ebe ọ bụla ị nọ ya adịla gị ngwa ngwa ihe ga-adị ngwa ngwa ime wụ iche echiche iwefụta mmụọ gị akara aka gị chee ya chefụta ihe dị mma elekwena mmadụ ibe gị anya ị nụna ọ wụ otu n'ibe ha na-eji eme mara ha sọvaịvụla ya wụ na ihe anyị na-ekwu taa wee ebe ọ bụla ị nọ eh, obodo ọbụla ị nọ anya wụrụ gị ọkịrị ị hụ na ya wụrụ o mee na ebe ahụ anaghị aga nwanne laghachi anọkwala ị si olee ihe ndị ụlọ ga-egwa gị ma ị lọhuo aha papa ei chineke olee ihe pa m he ga-aga gwa m ai olee ihe mma m ga-aga ikwu chineke olee ihe mama emeka ga-eka nna olee ihe papa chukwuma ga-egwa m nna olee ihe eh, my neighbor ga-ekwu ọ ga-esi ha ị ga-ekwele ihe ndị onye yi akpụkpọ ụkwụ ma nga ọra gị ahụ ị nụna were ihe i vu l'obi pak ejicha onwe gị memacha onwe gị gaa chee echiche ka ị na-agaghị felụ ọ wụ dimkpa na-ada ya ebilikwe ekwekwele mgbe ị dara ihere ama ikpe gị ga-emewe ihere gị sole ihe ndị mmadụ la adị ihe ndị mmadụ la aka karịkwara ha anaghị ekwu eji ha ọnụ ekwu hmm? ka ị gharala iji aka gị gbuo onwe gị ka ị gharala iji aka gị kpee ihe na ahụ ọjọọ ihe m na-akọrọ ụmụ igbo taa wụ biko dị dịka afọ a gaje n'ime ọgwụgwụ a afọ afọla abalị ole gboo ya emegịrị ya agbatuo ma gị tegbuo ma gị tegbuo ị hụ na ahịa ahụ ị meghe eje kemgbe afọ ole ma ole gara aga emekwe gị akpọ nwanne gị chọrọ m ego ụgwọ ụlọ a chineke i nwekwenaghị ike gbanwee akụkọ ahụ gbanwee akụkọ ahụ gbanwee akụkọ ahụ ma ị reghe garị gaa mara ma garị a ma ọ gaghị ịga ahịa mara ụdị garị gawa ahịa ma ọ ke ndị ọcha ka kọlọ ya chagha white ka red ihe ndị mmadụ na-aka azụfụ ga-ekpighi anya ya wụrụ ma ị reghe rice gaa mara ma rice ụdị ke ị reghe ma ọ dị ma ọ gagha ga ekpighi ya anya agụrụla onye ọdọ ego ego ego ke gị chief nwayọ nwanne ndụmọdụ anyị na-enye mee ọ ga-echiri gị ke elu ụwa mgbe ị gụghara onye ọzọ ego nna ị hụkwara na chief eziokwu nna ọ baala o nna ị hụkwara na ụdị moto dis guy kụwara ala nna ị hụkwara na kọntena o vu lọ nna ị hụkwara mgbe ọbụla ị bara n'ụdị ahụ ị gbachala ị gba ala night moto ga-agba ala night agụkwala gụwa sị nna 1000 ihe m ji la akpa m taa olee otu m ji eri 200 dowe 800 ị nụna nwanne nke onye ji ka ke onye ji ka ee ọhụhụ egwe ka anyị ji fụrụ ụwa egwu ụwa eziokwu emene mpako gbuo onwe gị eziokwu ọ wụ nwa agbọghọ ahụ ị chọrọ ịlụ nwanne gwana ya gbugharị ọrụ sị nwanne ada ụtọ ọ dọrọ gị mana ụzọ gị nwee plan hmm, elele ekwere nwa a ga-agawasị ije kpe ihe aka la ahụ ọjọọ eleghị anya ije plis ya nna n'ihi ị hụrụ na emeka ma ọ gbara nkwụ ke ya otu a krismas adị ọ gara jee lee field lokal gọọmenti ezinihite amụ m ọ nga ahụ nga o ji jee mee ya ọ gara na abọh mbaise ka anyị field ahụ emụna mara anaghị m kwuwe pịa ndị mmadụ eju ya elu ego ga-ekwere ya ga-eji ekpe ihe aka ị gagbuola ya ejekwela njije ị hụ na aka gị ma oruru ị kpọrọ nwunye gị ahụ gakwuje onye ụkọchukwu ya ekperu unu ekpere ma ọ gị agakwuje nne na nna nne na nna gọzie anyị anyị alaala nwanne emena ihere gaa ji gbuwara onwe gị ọrụ ka ị ghara ịghọ onwe gị aghụghọ aghụghọ ị ga-aghọ onwe gị karịrị na adị skuul ị gagha ị naghị agụ akwụkwọ otu ọgọ nwoke ediri ya yunivesiti ya nwanne chi bọọ ya aga na owere jee nọrọ na-eti trauza yela gbochie na mparata otile ọ gụcha na na-enye okolekwene certificate wa nna ya ezukwere ezuru jee birila ụlọ hang ya out nwanne ndị mmadụ na-apass out ya ga-eme na national service enye okolekwene ha ego na nwanne ọ gbara night adịghị hụ ọ gara unu ma hụ mere eme ya were ego ya gala otu nga laje nọ na-eri ya na na-epetegharị ị hụna aghụghọ ọ ghọrọ onwe ya eh, ya wụ na aghọla onwe gị aghụghọ gwa onwe gị eziokwu adịghị onye ụwa zuru gwa onwe gị eziokwu emena ihere ma ha adịghị ụtọ gwa onwe gị eziokwu emena ihere iche hụ onye ọbụla ga-eka adịghị hụ onye ọbụla ga-eka karịrị iji ọnụ ya gwa ụka ire anaghị ekwu ha ọzọ karịrị ụka ọ dịghị m eji egwu ala ọ gaghị awụ shovel ọ gakwana awụ moto a na-anya anya ọ wụ ya kwuo ya ire ọrụ ya wụ ikwu ụka gwa onwe gị eziokwu mme ọ bụla ị gwara onwe gị eziokwu nwanne ọ gazirele gị nọ na ya ma ị hụ ha na na ọ gaghị aga nwanne si nọ na ha aga gwa nwa agbọghọ ahụ ị chọrọ ịlụ eziokwu sị nwanne m alikekwana m gị o mana otu ọ dị m na lekwekwene plan m nwere echi plan m echi dị mma gwa ya eziokwu agala jee zi ya ụlọ Achike Udenwa gaa gwa ya sị ọ wụ ụlọ nna gị gaa ejela ga eje chi ya gwa ya sị kpọrọ ya gawa gawa na na Concord na one night ga-eje gbaziri ego lee otu counter shop gị ga-ewere ya jee ṅụọ ya na otu abalị nwata echesi na akụ dị ọ maghị sadịka i nweghị ike ịgakwana kpọrọ ya gaa nga ahụ ga-eji ya nga ahụ na-eji si hụ na nga nga m na-eji hụ n'ụdị bed m ihe ha awụ nga mana ekwenyere m na echirila ga-adị ụcha nwanne afọ agwụwala tighe onwe gị n'ọrụ tighe echiche gị n'ọrụ chee ihe bara uru agụrụla onye ọda ego nọ na unu elekwere na ihe ndị politician na-emeghe anyị chileke coronavirus la ejirichaa hmm? ndị politician na ọ dịghị ajọrọ ha njọ emere ha ndị anya emebie lefu ndị anya anya ha ahafụ he bara uru chewezi ihe ndị ọzọ arịrịọ m na-arịọ gị taa wụ ị wụrụ nwafọ igbo chewe ezigbo ihe nna onye a jụrụ ajụ anaghị ajụ onwe ya onye gwara gị sị ị kọọ ji na ọrụ unu ahụ nọ n'azụ ụlọ unu ọ gaghị iru ka ị nwere ike iji gara ahịa jee ree onye gwara gị onye gwara gị na ala ahụ ala unu ahụ nọ na adịghị onye na-arụ ya ị nweghị ike ịga nga ahụ jee rụọ ya rụjuo ebe niile ga akpa garị atọ la anọ vụrụ ya gaa ahịa ndị mmadụ azụchaa ya onye gwara gị onye gwara unu he ndị a niile onye gwara gị na ma ọghị na ị rụ n'oil company ị gakwaghị ịrụ ụlọ who told you that ọhụ ahụ ha eji hile ndị a na-echesa ha aka onye onye gwara gị na nga ahụ nna gị nọ zụọ gị na-arụ mekaniki na ị nweghị ike ije nọrọ n'akụkụ ya tii ya anya were brain onye gara akwụkwọ ige nga ahụ le nga ahụ tụgharịa ya ya ghọzie industrial zone ebe pepụ onye ọbụla hụna ya bara ya mara sị mmadụ nọ nga ga echi ya rijuo afọ ọrụ ahụ ị na-arụ onye gwara gị ma ị gbaha ị gaha jee ụgbọ mmiri gawa ala bekee ị gaghị ịfụ ndụ onye gwara gị ihe ka ole onye gwara gị sị ị gaghị ịgba moto ma ọ bụrụ ma ị gaghị ala bekee who told you that onye gwara gị sị ị gaghị ije zụọ ala na Abuja ma ị wụrụ ndị Abuja awụ m nwa Mbaise ọ dịghị onye Abuja m wụ nwanne awụ m nwa afọ Igbo awụ m nwa Biafra ihe ọbụla m na-eme karị ha ala gburugburu ụmụ ala Biafra nwanne ka a echefuo ya ihe ọbụla ọla ala Biafra nọ na onye gwara gị ihe ndị a a na-ele brain ndị anyị evugharịa ya unu ma nsogbu anyị nwere taa n'ala Naijiria na Igbo ị hụna mmadụ ole ndị wụ dọkịta bekee ndị ka anyị nọ n'ụlọ gụọ ha ọnụ nwanne gụọ ụmụ anyị ndị dọkịta ndị gụrụ akwụkwọ brilliant student brilliant people ọ dị ole lọrọ ụlọ unu ma ndị chịga anyị ha acha ndị agboro ndị agboro ndị agboro niile ihe ọhụ ejila amaghị ụcha niile dị iwe ọkụ amakwana ihe ha mkpụrụ ahụike enweghị ihe ndị bekee na-akpọ human sympathy enweghị ihe ndị bekee na-akpọ human feelings enweghị ihe ndị bekee na-akpọ you know compassionate heart otu ị ga-eji eje were onye agboro na-amị kpara n'anya enye ya transitional chairman ya nọrọ nga ga-echelu echiche gị na ọ mara na ha na-akpa ịrụ ụzọ gaje kporo ala ọ na-ahụ na enwe ndị akpa obi ndị akpa obi eh, enye igbo ya ṅụọ nwanne hmm? ọ ihe m chọrọ ịgwa gị ọ ihe m chọrọ ịgwa gị ya wụrụ ma ma ị maghị mara taa ọ ihe e jila ala anyị ji agbawanye ọba ndị gụara akwụkwọ ndị bekee abịa kpọọ ha na mara ga ngwa ị chọọ ka ị nwafụna m na-agwa gị gachakwata na website gaa na ke ndị US gaa na nke ndị Canada gaa na nke ndị Australia gaa na ndị Europe niile jee chọọ the quality of people ndị a chọrọ ha ka ha bịa obodo ha lee ma enwere onye kụwa ngwa ọnụ ya ngwa lee ma enwere enwere enwere condition gbasara enwere enwere any proportion gbasara onye diochi ma ọ bụ onye ọkada na ya chọrọ m ka ị ga ga gaje tụgharịa nga ị ma ndị a chọga engineers doctors pharmacist nurses go and verify drivers ọkwa ndị ka aka ha shiri ike go and verify jee tụgharịa ihe m gwara gị ga-aghọta sị egwe ka anyị ọhụ anyị gụrụ egbe anyị ji ekwu nga aha iwu unu amarana ngwara achọrọ m ka i chee n'ebe ka unu onye ahụ wụ dọkịta ndị ebe ka unu tụrụ ego zụọ e nwere mgbe ndị ụlọ anyị tụrụ ego lụwa zụfere otu onye ọkaikpe kara aka kachara kajara akaja mbaise a na-akpọ ọpara mbaise late barrister bsc nzenwa ndị obodo amazie nkwụsị ahụ gị zụfuru otu lọya ee ya makwa na mma wụrụ nwoke kara aka mechaa wụrụ eze hmm? ọpara mbaise ọha na-eji akpọ ya tutu ya ala o mechara wụrụ eze wụrụ his royal highness late bsc nzenwa o mechara wụrụ eze nwa nwoke kara aka ndị azụ mbaise sị anyị nwere otu ọkpụrụkpụ mmadụ imagine nga anyị zụfere ụdị mmadụ ndị a ndị bekee abịa kpọrọ ya ebe ka adị mọgọ ọlọnyụ ọma mere ala igbo o ji wụrụ ụkpọ ọchị ndị niile kwesịrị ịchị ọchịchị ndị bekee ewere unu maka ịtọkara nwachukwu abịa ya wụrụ ma ha kpọrọ ha la ndị alọghachi bịa kpọrọ ụmụ ha kpọrọ ụmụnne ha kpọrọ ha niile nọ n'ezi unu ma ihe mere n'ezi ha bịa were ha kpuchie ya pịa ka ọ bụla gafere na ihe nwụọ nwekwa ike vu ha ohuo elie ha gala ụlọ ha jee lee mansion a rụrụ ọ dịkwaghị onye nọ ya unu ahụna otu e ji egwu anyị wayo ọhụ ahụ mere olee kwanụ otu i ji nwee mkpebi na onye wụrụ onye agboro abịa mechalụ iru ọgụ adịghị mmadụ nọ na ya wụrụ gọvanọ olee otu i ji mara na ọ mara na nwale ga-akpọ ahụike health olee otu i ji mara na ọ mara na nwa chineke ekwekọrọ echifu nwayọ biko nwanne egwe ajịja aka nga e hụrụ ya nọ na ya olee otu i ji mara na ọ mara na nwale ji akpọ ebe ebe alasị ime ka ime e, verify verification ịchọfụta ebe ihe ọjọọ nwere ike ime tutu ya eme o nwere onye ka ọ amaghị ha anya ahụ ndị a amaghị ha anya ya ha amaghị gafee n'ụzọ amaghị ha ụtụali ị gachaa ala bekee lechaa anya lechaa e, ino ee ee ụzọ ọma lechaa ụlọ ọma lechaa ihe lakwa ha nọrọ nga nọ ka mụkụ ma ịma ha gaghị ime onye nọ ala bekee rụta ego ya chụta o ji ewele anyị ụlọ ndị ka ngwa gị gbuo ndị a niile ngwa gị ị ma ha na-eme ego akwakọrọ ahịa n'ụlọ ha ezitere ya ndị bekee nwanne ahụ na mmerụ ụwa ego nọ n'ụlọ ndị n'ala bekee rụcha ọrụ kpaghịrị ahụ kpacha ha akpọ fonu di ya western union di na akaụntụ ha ewere ndị nọ n'ụlọ unu ma ha ndị gọọmenti ka anya ndị agụrụ ka akwụkwọ mere unu ọ kwa unu sị m gụrụ akwụkwọ agachara ha jee zụcha satifiketi unu chọrọ kwa akwụkwọ ha eke unu ya gbam unu ewere satifiket enye ha ọnọrọ ha nọ ngwa ganrịlọ unu ụdị iwu ala eji ha enye ha etie gị iwu n'epọtụ ha sị coronavirus dị eh, ị na-alọ ị na-alọ ị ga-aga jee weta akwụkwọ igosiri na ị ga-adị free ga agakwa na line eh? ga-eje kpe gị akwụkwọ ahụ eh? ị tikwe akwụkwọ ahụ ha ahụ ya eh? gaa kwụkwa ụgwọ na line gị lọghachikwa fụta na airport ha amahụ mkpụrụ ahụ agwa gị sị ahụ ha ego ka ahụ ị kwụrụ agwa gị sị amaghị ha ndị unu ka ka echiche unu nọrọ ya dịka afọ na-agwụ na ihe onwe gị ọrụ ọ wụ ihe mere ọtụtụ ndị anyị ala anyị efuole nwanne ọ wụ ihe kpara ndị ugwu ji esi ihe lọwa ebe ụlọ anyị ndị anyị agbachala ọsọ agara m ebe ụmụ na ebe amụ nne nwanne afụla m ebe ahụ bịa bịa hụcha oke ụlọ oke ụlọ arụchara ya maka ụlọ ama afọ mma ijiri ụlọ ya wụ kpọchi ụlọ ukwu ụlọ ukwu ebube ụlọ ọma ndị niile nwe ụlọ ndị a alachala ha eze anyị n'ala bekee ọ dị ikele alọhuli echiela agwa gị sị na alọhụ ha alụmụdọkara akpara gị aka onye ka ha na ọtụtụ n'ime ha dacha akụ lọhukwe n'ala ụlọ gị taa village kpọrọ ụmụ ha ihe niile ha fụọ oleekwanụ onye i che onye i che maara ihe a na-akpọ sekuriti olee otu i ji chere l'obi na onye na-amaghị ihe a na-akpọ sekuriti gị onye onye gara ịhụra nga ndị a na-ekwu okwu ụka ekwughị ha ọ na-adị hụ na eji agwa dogili isisi ụmụ m ahụ a na-eme ama otu onye ga-enọ na konvoi ee eh, moto eshi nga eshite na Ahịara jọnshọn ruo Owerri ụzọ ahụ ị la-ahụkwa na ndị mmadụ adịghị ụzọ e shi agafe a la-ele ndị mmadụ na-akụtu ihe n'ụzọ ndị ami ndị polis akụọ moto gị gwom akụfụ gị n'ụzọ ha ka ha gafee enyi okolekwe n'ebe ị gbaje adịnaghị ụzọ ngwa gwa m na onye ma ihe gwa m were echiche gị chee sị onye ma ihe ụzọ adị otu a onye ma ihe olee ihe onye ma ihe ga-eme ọ kwa ya emecha ụzọ ya sị na ụzọ a dị mpekele ya eme ya ya saa mbara ka mụ ka ya nọ special way gbasara ndị wowowowowowowo nwanne otu ndị bekee na-eche eche eh, ndị bekee na-echecha chere ndị igwe gwa m ebe ndị a echeghị echiche gbasara ndị ụkwụ gwa m ebe echeghị echiche sị onye nwere igwe nwekwara ike ọ wụ onye nwere moto onye jikwa ụkwụ agaje nwere ike ọ pakịkwara moto ya somewhere ndị a na ha echekwa na ya eche ọhụ ahụ hụ ji dị mkpa na anyị ga-amara anụnwa ahụ erele ha ebe ụlọ anyị na anana ndị bekee ereli ya ewerele ihe ndị niile gbara ọkpụrụkpụ lọhụ ebe ka ihe unu amara ndị sayentist ngwa jemee research mara ndị igbo lawa ndị machara mma kara ahụ na akwụkwọ ndị ụhe kpara kọmputa nga aga ji ọsọ lee ebe a rụrụ ya unu amara na asọ ụcha ndị igbo kara aka ndị igbo ụkwụ ha sichara ike mgbe a kpọ ha sị ha lọgụ oge aha lọdọ ee ana m eji ohere na-akpọkụ gị wụrụ nwa afọ igbo ebe ọ bụla ị nọ ee ghọta na ụlọ dị mma adịghị onye egbu gị ịhụ na ngwongwo ahụ i vusara n'ala bekee vuhuo ya ma ọ gị ịdọla n'ala bekee mgbe ị nọ n'ala bekee 50 years 40 years 35 years ole ihe ọzọ fọrọ ị nọ afọ ole ga ọtụtụ ala ala ezumike nka na-ana ahụ ahụ ọkụ olee otu ọkụ a nwere ike ime m chefuo eziokwu wụ ndụ m adọlala obodo oyibo ataje kpọrọ aga na emefie nwanne nwanne m alaa ụlọ nna je nọrọ n'ime ya ihe ga-adị m ele ala hmm? je nọrọ nga na-eri nri m chi bọọ m akwa ịga ọkụ ọkụ icheku hmm? ya na-ere ọkụ chachachachachacha m ahụ ọka ọhụrụ m agala m ebe ndị ọcha na-agala ime oke ọhịa ha eje nọrọ ndị ka anyị ha gala ime oke ọhịa ebe ahụ nwanne a gwa gị sị gị gafe arụsị ndị ọcha na-aga na moto ha eje biri e, nwanne kpọrọ m ahụ onye ehihie na moto n'ụlọ anyị wụ mba ukwu ma ị ghọtabeghị ghọta ya taa sị ọ wụ mba ukwu dịka afọ na-agbatu mee mkpebi mara na adịghị ebe nọ kpama agwa ị na-agaghị we oke ehi ịnọ na ya elele na enwere ebe ị ga-aga oghe m na-agwa gị eziokwu ụmụnne ee eh, share message a ee eh, ha m kwukwuo ya ụka ọ na-atọ m ụtọ ịhụ na ụmụ igbo ụmụ igbo gbara ọkpụrụkpụ na-aga ọ na-atọ m ụtọ ka anyị na-etoko eh, ụmụ anyị na-etoko unu makwa na ka anyị ga-ewefu anya uhie anya uhie na igbiri mmadụ ihe edilere mmadụ ihe anya ị nwere ike nweta ha 2020 ee nwanne gị anara 2021 nwere ike wụ afọ gị ịma ikpegbuo ịkpụrụ ụkpụrụ gị otu dị mma nwanne 2021 ị ga-ahụ gị hitie jackpot wefukwanụ obi na quick money quick money lee ihe eji nwaanyị meghe nwa Zambia ji ya emeghe nwoke ibi ya ji olee ụdị mkparị dị ha yifu efe m zụtara gị ị lawala yifu efe ya na-agwa mara ụka ya na-agwa mara ụka with with with stupidity iwe ewela unu na m sụrụ oyibo anaghị m achọcha ịsụ oyibo eh? lee ihe nwa zambia mere nwa afọ igbo mụrụ m mba ukwu unu makwa ihe ndị igbo gee m ntị mee na ị ga-eji igbo eme ọnụ eji m eji igbo eme ọnụ etichara m igbo digi ya na my resume ya na cv m ị chọọ m akọọ gị ya live ị jụọ m asụsụ m na-asụ m agwa gị na m asụ igbo nke mbụ na-asụ oyibo ke abụọ na m asụ french ya bụ atọ nwanne asụsụ atọ gwa anyị agbago ole hmm, a jụọ m aha igbo olee ihe ọ wụ igbo agara m asị ọ wụ mba ukwu ọ wụ mba kara aka n'ala afrịka niile ebe ọ bụla ị gara hụrụ onye igbo ee m agwa gị sị agakwa m ịkụziri gị igbo ị chọọ ma sụọrọ gị gaa kụzie ha jụọ akwụkwọ gịrị book what is the name of book m asị ọ wụ akwụkwọ ngwa kwuo ya akwụkwọ ngwa kwuo ya akwụkwọ ma kụziere ya nwa bekee nwanne ọ wụ asụsụ igbo ị ga-amụ ke ndị china hafụ ke ala amụ m taa jekpọrọ ala ị bịa ga-agwa m sụwa germany ma hafụ ala ke m mgbe ahụ wee onye iberibe ya wụ na ee eh, ị na-eche echiche echekwala ke na anaghị chere ọha na eze bikonị arịrịọ ahụ m na-arịọ unu ụmụ igbo ebe ọbụla unu nọ gbasaanụ ozi a n'ikuku ka ụmụ igbo ghọta mkpa ọ dị ọ dị mkpa ọ dị na ụlọ dị mma ọ dị mkpa ọ dị na anyị ga-aladu ụlọ ọ dị mkpa ọ dị na anyị ga ile ebe ka anyị jee mee ya wụrụ ofe ịhụnahụ unu rụọ ya na Abuja ịhụnahụ unu rụọ ya na Abuja ịhụnahụ unu rụọ ya na Lagos unu rụchaa ndị mmadụ akụtuo ya unu rụchaa gwa unu sị enwekwere gọọmenti ha agịrịba ha kụtuo ya ego ke unu ara efu na-alaghachikwa bebe akwa were na ihu abịala ala nna m eji unu n'ala Mbaise mụrụ m ebe ala nọ unu jee rụọ ihe ebe egwu nọ onye ji ego ka egwula eji eso ịhụnahụ n'ụlọ naghị eri ihe a na-eri unu mụmụ na Lagos eri unu na Abuja were ya lọwala ala ime ụmụ m unu lọhụ ebe ahụ unu echi otu ngalaba uwe anyị arụ ọhụrụ na-arụ ana m ekele otu nwa okorobịa kara aka ị gaa na Afọ Ogbe tutu gị afụ Ahịara junction ndị kwue nga jee lee ụlọ oriri na nkwari ya a rụrụ nga ahụ ị ga-ahụ n'anya gị olee ihe o ji rụhụ ya na Abuja agara m otu oriri na nkwari a rụrụ na Lagos ma agadu nga ahụ lecha ụlọ ahụ anya jụọ hụ sị onye nwe ụlọ a sị ọ wụ onye Igbo ma jụọ ya nwanne ọ wụ eziokwu ihe na m ga ya sị olee ihe ikwe gakwa na iwere ya lawa ebe ụlọ anyị kpọfụtawanụ aha ndị igbo ụmụ igbo ovu ikpere lọwanụ ebe ụlọ anyị bịa rụọnụ factory nọwa na ebe ụlọ ihu na ama ahụ n'ụlọ ha na wee huo ya na ụlọ meenụ publicity mba ụwa ga-ebịa ndị ala bekee ga-ebịa akwụnụ na-aga na line na-ebukọ ngwa ahịa ka unu na-ebukọ mara n'ebe e mere ya unu ma ma ọ na kitchen mmadụ nga na-emenwe ya ee eh? unu nke unu na-akwụrụ ndị China ụgwọ ha evule ya mara na nga a nọ mee ya ebe a nọ mee ya ala Mbaise kacha ya mma olee ihe jili iji gaghị wee hụ ebe ụlọ chee echiche hụ ị na-eme kemgbe ohu afọ na ha ga aga gị larịa nri rụgharịa echiche mara hụ ọzọ gị ime 2021 ịnọ na ime ya ọ ga-emagbu onwe ya ime ya ọ ga-adịrị gị mma imekwe na ị ga-ehụ uru ya ị ga-ehụ ịnụ ụdị ya ma ime ya hmm? ana m achọ ka ụmụ afọ igbo wụrụ akwaa akwụrụ ebe ọbụla ị nọ gị ụkwụ ga-eshi ike l'ala ị nọrọ n'ụlọ ụkwụ ga-eshi ike l'ala nga ọbụla ị nọ ga-eshi ike l'ala ma ghọta na onye ọbụla awụghị ya ga-ịrụcha skyscraper oke ahụ chineke nyere gị kpaka onwe gị ọnụ ị ga-ekwụrụ ụmụ gị ụgwọ school ị ga-iri nri rijuo afọ ee mmadụ rịawa ọrịa gị akpọkwara ya gaa ụlọ ọgwụ kwụọ ụgwọ ya nwanne ị wụ ọgaranya akwa gị ruo gị agbanwee ya gị la-adị ụcha gị nwanne ị wụna ọgaranya nwanne oluda ọgaranya ịchọga ịchọga ke ndị ukwu a ndị nwe nwe nwe ya abata nwụọ taa ka ekwere ya nwụọ ịga mkpọrọ ka akara aka gị agwụ ee hụ na otu onye a gara je tụọ mkpọrọ 25 years 30 years or 50 years nwanne akara aka ya dum wụ na mgbe ahụ ọ nọ 35 years atụọ ya mkpọrọ 55 years ọ gefụtafu ebe ọdọ akara aka ya agwụla ya wụ he m na-agwa ụmụ Igbo biko anya wuru na ọkịrị ebe ọbụla unu nọ ọ wụrụ ma hụ unu ga-ime ma ọ wụ naanị ịta ahụhụ afọ abụọ na afọ ndụ nwanne taanụ ya unu ga na-ịta ahụhụ beghala ime chọọ hụ emeghe ndị obodo kwadoro unu eme ya aka unu adịrị ụcha unu na-aga na border chọọ ya gbeke anyị da anyị na-aga na border anyị na-aba mba enweghị nwa anụ ọhịa ga-enọchi m na border m na-asị come on get out there ọ na gwa come on will you get out from there otu m na-eche eme ịnọchiere m n'ụzọ m sị come on will you get out ebe ọbụla m nọ otu m na m na-aga na border ana m aba mba ana m ele mmadụ anya n'ihu ihu anaghị achị ọchị don't mind me ana m achị ya ohoha n'ihi gịnị e, nye onwe m adịghị m enyi ọdaga adịghị onye ohi ngwa adịghị onye adịghị onye ọgwụ ngwụ nwanne awụ m nwa afọ a mụrụ m shie ike shi ala Mbaise akara aka anyị wụ akara aka dị ụcha ọ dị ihe rụrụ arụ anyị na-edi ya aka ohe gị ime ihu ndị uwe ojii gị agbashi ụkwụ n'ala ike nna ya wụ ụmụnne bikone bikone anya wuru unu ọkịrị afọ 2021 ee anyị ga-ebe ya n'udo anyị gakwa na iji ihu ọma afụrụ ya ọwụ ọ dịka ọ wụ ka ọ ha m n'ọnụ taa ihe ọzọ m sị m ekwu tutu m agba anya ọkụ taa wụ geenụ ntị enwere ndị wayo enwere ndị wayo n'ihi ndị anyị ọtụtụ ndị na-achọ ihe dị cheap ekwekwe na na ndị Igbo si na e, mkpụrụ osisi nwa nnụnụ na-eji ahụ ya na-atọ ya ụtọ nga ọ la-eji anọ dinta abịa gbaa ya hmm, nga ahụ nwa nnụnụ na-eji anọ ya na-epute e, ya na-atọ ya ụtọ dinta ji abịa gbaa ya anakarịala m ozi shite la ndị aghụghọ ndị ohi ndị a akpọrọ onwe ha ihe ga ha ewere onyonyo onye ọzọ tinye sị ha na-ere moto ndị custom na-ere rice ndị custom na-ere moto ndị custom enyi oko pụrụ ntị gị aka ha ndị oshi ị shị ịgba moto gaa ebe e rege moto hụ onye ahụ anya ka ị ghara na ebe ị gara ụgbọ ndị a nwa ndị oshi ndị a ndị oshi ị chọrọ ịnwa afọ na ma awụghị ndị oshi okay ka m nye gị otu akara aka ngwa ngwa isi anyị zitere gị ozi jụọ ha sị ị wụ onye ha akọwa onwe ha gị akọwa onwe gị otu ka aha aga gaa jụla ahụ ihe si enyi oko oke ochie otu adịrị e, nwere akara m ji enweta gị ị ga-anụ hụ ọ ga-agwa gị na otu awụla eji na ọ ga ahịa nọ n'ụlọ ọrụ anaghị akpọ oku ngwanụ ka anyị kpọọ la onyonyo ka m hụ gị anya anyị kpaa ihe gbasara okwu ka anyị kpaa ihe gbasara okwu ee eh, ihe gbasara ihe anyị ga-ịrụ ma ọha anyị ga-ịzụ gị olee oche ọ ga-agwa gị na ha anaghị ezi onwe ha mgbe ọbụla mmadụ na-agwa gị na ọ naghị ezi onwe lee nwa ọhụrụ ọ gị onye oshi ka anya wuru unu ọkịrị ka a ghara unu ghara ala moto a ọ ga-awụ ọ ga-awụ 2000 o kwesịrị ịwụ 1 million unu ahụ ya 2000 unu ata ahụhụ gaa nga ahụ ụmụ ha elu unu ghọọ unu agba unu ebewe akwa na krismas a pụrụnụ ntị unu aka o jula ehe na Facebook ana m ozi enweghị ụbọchị m na-anaghị anata ozi atọ ma anọ ma ise awụghị ndị ọjọọ biko pụrụ ka ị tachaa ahụhụ ka onye ọzọ ghara la iri uru ya ị shị ịgba moto jee zụrụ moto gbaa ego gị ma o rubere na moto nwanne o ru na machine jee zụrụ ke wụ prapra ke wụ number one gbaa ya elele mmadụ anya n'ihu onye yi akpụ ụkwụ ma nga ọra gị ahụ ịnụ ahụ ngwa gị echele ihe m na-ekwu adịghị ihe m na-ekwu karịa na chineke nara ekele ọ dị ihe ọbụla m ga-ekwu echele ihe neighbour gị na-aka echele ihe ụmụ ebiri ga-ekwu ụmụ igbo wefụrụ ihe a na echiche unu ka unu nwee ike gaa l'ihu hmm? echele ihe ọbụla onye ọbụla nwere ike ga-ekwu nothing nwee ihe nwa bif ga-ekwu he nkwe na-ekwu ya wụ ka ụmụ anyị hafụ na ị na-ege n'ihe ndị mmadụ okwu ya ee ọ ya wụ ndụmọdụ m na-enye na kịta biko pụ ntị gị aka tutu m emechi chetakwa na ị zụrụ ụgbọala ọhụụ n'ụlọ iji isi ndị ụlọ ụlọ gị ahụ ị na-agbapụ ya biko ị na-aṅụ mmanya anyakwana ụgbọala ma aka esighị gị ike ịnyakwa ụgbọala ọhụụ nwanne paakị kwa m ndị ma agba anya ndị gbakwa agba na-anya anya lewekwa otu eji ha agbawa mgbe ọbụla m hụrụ ebe e kwesịrị ịgba 40 ha na-agba ya 80 nwanne akụkụ ya ka enye oko paakịra moto ha wụ ihe m sị gị gba ma ọ kpọgbukwele gị akpọwa ekwensu so ma gwọla kemgbe ị zụrụ moto wee were akpọgbu igbukwuru onwe gị ya wụ na anya wuru gị ọkịrị ọ wụ ndụmọdụ anyị na-enye n'ebe a anya wuru na ọkịrị onye gbakere na-enwe ya nwụ ọgbakebedla ya ọ wụ ihe m sị m agwa ụmụ igbo ọhụ ejila m na-eji achọ ikwu ya tapịa n'igbo biko biko unu aṅụfekwele na-eme oke unu aṅụkwala aṅụfe oke ee ma isi gị agaghị ivu nwanne ṅụọ mmiri otu egwu anyị na-eji aṅụ hmm? ahụ na anọ onye aṅụọ n'otu ị ṅụọ kaikai gaa ṅụọ hot gaa ṅụọ gin gaa ṅụọ gulder gaa ṅụọ stout gaa ṅụọ star gaa ṅụọ na-aṅụ sịga gaa were ihe igbo ṅụkwasị ya gaa werekwa anwụrụ nwanne ekele anwụ ị na-anwụ anwụ n'otu nwanne zukwenụrụ ike were fụọ ndụ gị mere ihe nna ya n'ihi gịrị adịghị asị amara aka a na-eji egbu oke akakwanara nwata ma ọ nụ ya egbuo nwatakịrị hmm? ọhụ ịgwa anyị ji na-ekwu ya achọrọ m ka ụmụnna anyị ndị a m hụrụ ji ọṅụ alaje krismas ka ha lọhụkwe n'udo hmm? anyị rịawakwana n'otu ya wụ nọmba otu ka anyị rịawa coronavirus anyị arịawakwa abụọ nọmba nke abụọ anyị rịara ụzọ ọjọọ ee eh? n'ala bekee eji eji mmiri asa ụzọ ee eh, chi bọọ a bịa were mmiri were mashin were mmiri sachaa ụzọ ya amaa mma hmm? ka ebe ụlọ anyị wụ ha na-ejighị eme ma ha ejighị eje were aja wụọ ya adịrịghị ụzọ adịrịghị mmiri a na-agba ya a sị gị gawa yiri akwa ọcha ya ga akwa ojii ya wụ na anya wuru na ọkịrị anya wuru na ọkịrị ee ụmụnna anyị ndị nọ n'ụlọ bikonụ nabatanụ ụmụnna anyị ndị alụrụ alụ nna werenụ ọchị nabata onye nye gị ga-ewere onye na-enye ha gị nwanne gị abala ụlọ gị coronavirus dị hmm? ma enye ha gị enye gị gị ekelekwana thank you ee agụkwala ndị iri oro gị erie nkata onye nye gị otu paint rice nwanne kele ya i nwekwuna otu paint rice inye mara nwanne nye ya nna gị enwekwuna otu akpa rice i nye nwanne gị erie ya nwe ndị ga-agọzi nwanne gọzie ha n'ime afọ a ụmụ Igbo ataga ahụhụ nke ka nke ndị nọ n'ụlọ hmm? ee ọ wụ ka ọ ha m n'ọnọdụ taa a sị taa bọọ ka echi bọọ ụfọ ji fọ ụfọ mbarala afọ ọkụ ka nakwa na-akpụcha oke ma emere ya n'ahụ ka ọ ha ya akpụwacha ya dababa kefiala ahụ a sị taa bọọ ka echi bọọ anya wụrụnụ okiri nna e, nke nna ha gakwa ịrụtụ aka ị hụna tutu m agba ọsọ anaghị m agba ọsọ na nkeji ole ma ole nke nna ha ga-arụtụ aka bikonụ ị hụna ụmụ agbọghọ anyị ndị a ndị a nọ n'ụlọ ị makwara na nwa ị like ha ya ọ gaghị awụ nwunye gị ọlịga awụkwana eche ị ga-alụ atọ ma anọ otu egwe ka anyị dị ma anyị la-alụ atọ anọ ise ọ dụ onye ọ gbasara ọ dụ onye ọ gbasara chifu eziokwu ndụ anyị nwere ma anyị ga-eji zụ ụmụ anyị ya enwe anyị hiri nna ya onye na-ekwuru ya abalị ya aba n'ime buutu ya jee relax ya nwanne ya wụkwanarị na nwa anya ga-edi ya ya wụrụ ma ị chọ ha ya chọọ nwanne ma ị chọ ha nwa gbanye ọkụ nwa o agakwala gị ejela ụmụ ọkụrụ ụmụ skuulu eje tụcha ha ime ga agọla ha bịa hụ na saga ha ha akwụkwọ ga-ahụ sama ha ha mma ga-abịa mata maka onye m wụ eh, ga-esi eleghị anya ga-esi eh, gbuo ole ọhụụ bịa were moto ị zụrụ e bịa lee ụmụntakịrị amaghị ihe ihu eleghị anya kpọrọ ha gaa ebe ha la-agabeghị mbụ nye ha otu nri nye ha abụọ nye ha mmanya nye ha coke nye ha fanta nye ha juice ha eche sị e nwere ha nọnị amaghị na otu awa ụlọ eji ngwa ngwa ị tụrụ ha ime gaa na moto fe aka a na-ahụ gị ọzọ ebe 5 years akpọ gị sọ gị gị sọ wachi gboghe gị ga eweta ndị army weta ndị akpụ obi sị je kụwa onye akụgbue nwanne gị gekwee ntị ya wụrụ ma ị mara na nwa ya tụọ ya ime gaghị take care of that lady na nwa ya nwanne lekwekwa utu gị rụba ya l'ahụ kechikwe ya were chee na-eme ihe onwe gị ị mara na nwa ahụ awụghị ụdị class gị n'ihi ndị Igbo ọtụtụ l'ebe ha ọ na-agba m anya mmiri mụ na oge ile nwatakịrị si na ezinụlọ adịghị dimkpa anọ nga ahụ ndị dimkpa aka siri ike nwere ike ikwufu ụka unu eje tụọ nwa ahụ ime ele nwa ahụ dịleghe ya ọrụ n'ikpeazụ a gwa gị sị ọ wụ m nwatakịrị abịa ataghị ahụhụ bịa pịpịghị anwa pịpịghị anwa pịpịghị anwa nne na nna ga-ekwu wee ma nwa m bụ graduate nwa m nwoke wee mara isi anyị zụrụ ya azụ nwa m nwoke wee mara isi ọwụ ọ gara ala bekee nwa m nwoke wee na-amaghị sọ dọkịta na injinia nwa m unu awụ na-adịghị akwụkwọ ọ gụrụ na pasịghị elementary six onye ọbịa ga-ekwekwe ntị ịhụna na ọ pasị ha six hafụkwa ya aka hafụkwa ya aka ya chaa gị anya e, e, geje mara si ihe ọbụla i mere gị amarana m na akwara enweghị control ma ya kpalie mana anya wụrụ gị ọkịrị ịnụna ee anya wụrụ gị ọkịrị achọrọ m ka anyị lee nụ anyị na-eri anyị echeta ụmụnne anyị ndị nwaanyị ụmụ nwaanyị anyị anyị wụ nakwere ha ugwu hmm? anyị ka anyị ghara ala ide ihe na ọnwụnwa ka anyị ghakwara na ime ha wụrụ ndị ga-aga ibewe akwa mgbe ọbụla ị mahụ ọwụ nwatakịrị ivu afọ ime ọnwa itoolu mụọ ya n'udo ee eh? emechaa ya wụrụ na nwoke mere ha asị ọwụkwaghị nwa ya n'ihi ị nwere ike ịba mba ọ wụrụ na gị nwere ike iji biko ị ga-awụchaghị obere ihe ebe ọbụla mụrụ nwa je chọwa ya gawa je chọwa ya even enwere ndị ka m sị ha biko ka ọ bụrụ na nwere kpọwa m na-eso m nwe ya chifu eziokwu ndụ achọrọ m mba achọrọ m bụ okwu ịnụ na ịhụ na ụmụ nwaanyị anyị ka ọ bụrụ onye ọbụla jụrụ nwa ke ya kpọọ m na-eso mmụọ ee eh, ma m na ya mama nọ kpọ m na biko ma bịa were nwa gị ahụ m chọrọ ụmụ nne ahụ m chọrọ ụmụ nọ na ya na adịghị nwa bekee wụ nwa bekee jee were nkịta ala hapụ si egwe ka anyị anyị jewe mba anyị jewe ma nna mm, otu ụmụnna anyị ndị ka alachala ala bekee chefu ụlọ ala ha nwanne egwe ka anyị ji eme ya occupy kama ndị Fulani bịa egwe ka anyị ụjọlala ya adụ nwanne anyị jee were otu ebe jelara anyị anya ndị anyị mm, ọ gbasara m nwanne geenụ ntị ọwụ ka ọ ha m n'ọnụ taa dịka m gwara unu ah, ọkụkọ bara ụlọ na-achọ ije la ọwụ na afọ juru ya ya dịrị unu mma nna riwenụ ihe nwa na nna ya ziri ohi o ji eji ụkwụ agbaka ụzọ ya wụ anya wụrụ unu ọkịrị nna ya taa abụghị ka echi mbụ ee ta ya dịrị unu mma ta ndị ọgọ m ndị ngwa ta ya dịrị unu mma o kaanụ nka o ta chi m gọzie unu wo ta ọ ga-adịrị unu mma ta unu echefu unu ta unu chetakwa anyị wo chetakwanụ nwa Mbaise wo ndị Ọhụhụ ta ọ bụ anyị na ya dịrị unu mma ndị niile e, ụmụ Igbo asị bịa dịrị unu mma nna e, ọ kwa nwanne unu nwoke chifu ahụ eziokwu ekwuo ya chifu eziokwu wụ ndụ chifu akwawa eziokwu mmụọ ya kwuo ya nothing will happen mm. ee i nwee ajụjụ ị ga-ajụ nwanne hapụrụ anyị ozi gị nna nna anyị ga-esi esa mgbe ọbụla o ruru ana m asị ndeewonụ ee ndụ mmiri ndụ azụ ya dịrị unu mma ee ka m kpọbatakwa otu ee nwaafọ anyị nwaafọ anyị kara aka ee ya were abụ a mechiere anyị okwu ke taa unu amarala na ee e kelee chineke ya emekwe ọdọ ọ wụ otu egbe mma m ha ji kwuo ya ọ sị gị kelee chineke n'ihe o mere ya emekwere gị ya enyekwe gị ọdọ ị nụna ya wụ na onye ọbụla ọ ga-aga aga na-aba na-abata e, biko ya dịrị unu mma ya dịrị unu mma ụmụ igbo ya dịrị unu mma mm. e, ka m kpọbata otu nwanne anyị nwoke wụ ee aka kpara ngaji ụlọ egbu ọnụ mm, ka unu nụ olu ya tutu ee eh, anyị agbapịa ọsọ taa ee eh, taa bụ ụka eche mbụ ee eh, ka m olee ebe ọ nọkwara nwanne olee ebe ị nọ mm, olee ebe ị nọ achọrọ m ka ị bịa gwa kelere m ụwa sị he he nọọ nke ọma taa wụ satọde ee echi rule a gawa ụlọ ụka ya wụ onye ọbụla ya dịrị unu na mma okay let's go ee mhm. ọ nwanne anyị nwoke bishọp nwafọ Mbaise onye mmekpa ọ nwanne anyị nwoke bishọp nwafọ Mbaise ee a sị m agbọghara ya were mechiere anyị okwu ke taa hmm? ee afọ ị nụna ihe a m gwara unu ọ wụ otu ọ dị nwaafọ igbo onwe na-aka n'opi enwere m onwe na-aka n'opi enwedela m

ehe gwaga m nwanne m bishọp ya dịrị gị mma